Ambuye ndi Mulungu wathu, chidakukomerani kupulumutsa munthu kudzera mu chopusa cha ulaliki, monga Paulo ananena mu Akorinto Woyamba. Choncho, Ambuye Yesu, pamene tifuna tingotumikirana nako, lolani kuti amene amvetserewo akhale mbewu itafesedwa tikuyembekezera kuti limodzi la masiku awa ikololedwe. Mu dzina la Ambuye Yesu tipemphera. Amen. Ah, tiwerenga ku chipangano chakale buku la genesis ah, chapter 12 verse 1 mawu otsogolera kuti kuyitanidwa kwa abrahamu ndipo yehova anati kwa abrahamu tuluka iwe mdziko lako kwa abale ako ndi ku nyumba ya atate wako kunka ku dziko limene ndikusonyeza iwe ndipo Ndidzakuyesa iwe mtundu waukulu, ndipo ndidzakudalitsa iwe ndi kubukitsa dzina lako ukhale iwe mdalitso. Ambuye akudalitseni. Lemba lathu tingolidula mukakhala ndi nthawi muwerenge chapter chonsecho. So tikupeza kuti Ambuye Yesu Khristu kapena kuti Mulungu kapena kuti Jehova akuyitana mwamuna otchedwa Abrahamu Zimenezo zinachitika chitapita Chigumula cha Nowa. Mudziwa nkhani yonse ya Nowa, mmene anthu anachimwira, mmene Mulungu anatumira mthenga wake, mmene anthu analowera mu chingalawa, malo opulumukiramo, mmene mvumbi unabwerera wa mvula, mmene anthu anatsikira mmenemo. Zitachitika zimenezo, kunadzuka mwamuna wina. ofuna kupembedza mosiyana ndi chimene gogo wake amaphunzitsa nowa otchedwa nimrodi so nimrodi amene anali ndi chokhumba chabwino koma choyipa chifukwa amafuna azitsutsana ndi chimene mulungu amaphunzitsa mudzera mwa zitumiki ake ndiye anali ndi cholinga choti apange chipembedzo chabwino chopembedza zinthu zogwirika ndi manja substance zooneka Tikamati Mulungu tizimuona kuti ndi uyu, tikamati ah, chimene tikuchipembedza ni ichi, tizichigwira, tizichipanga feel ndi zimene amafuna. Chipembedzo cha chikhulupiriro amadana nacho, komanso amadziwa kuti Mulungu wa agogo ake ni wamkali, akalonjeza chinthu amakwaniritsa. Ndipo akanena kuti tchimo lililonse silidzachoka losalipiridwa, ndithudi iye amapanga kuti tchimolo lilipiridwe. Ndiye anadandaula kwambiri ataona mmene mvula inabwerera ndi mmene mtundu wonse unasautsikira ndi gogo wake. Anati koma tipange chipembedzo chabwino ndi anayamba kumanga nsanja ya Babulo. Atamanga chisanja chimenecho chinali chachitali kwambiri chamatope anasankha malo abwino ndikumamanga ndi njerwa zabwino ndithu. chinali chinthu chabwino chachikulu mpakana mulungu atayang'ana kumwamba mu genesis chapter 6 verse 11 ndikupeza kuti ananena kuti zoonadi anthu ali amodzi ndipo akwaniritsa cholinga chawo koma tiwasokoneze ndiye cholinga cha mwamuna amene amafuna chinthu chogwirika musamadabwe mukamaona matchalichi masiku ano amachita kumayika zimastatue zimafano mu tchalitchi mkumazigwadira tikuoneni oyera wakuti wakuti zimene zija anayambitsa ndi gogo wanu nimrodi amafuna chipembedzo choti mukamapembedza muzimuona munthu amene mumpembedzayo ndiye nimrodi ameneyo akupembedza akupembedza mulungu anasokoneza pulani yake kumbukirani ngati anasokoneza gogo wanu sakusiyana akusokonezani mupembedza mafano anu pemphero lomachita kuvalira mkanda mkhosi numagwira tiwoneni wakuti wakuti mugwira mkanda wachiwiri zimene zija adayambitsa ndi nimrodi ndiye sizinamuthere bwino koma mulungu anali wachisomo kwambiri anapereka njira anamuyitana mwamuna pakati pa chisokonezo chonsecho otchedwa abrahamu osati mwa ntchito yake ayi koma chisomo cha mulungu chinamugwera so mwamuna amene atayitanidwa tikupeza kuti si ntchito imene idampanga kuti apulumutsidwe koma chisomo cha mulungu pa moyo wake ngati inu mungalandire chisomo cha mulungu mupulumutsidwa mukakana chisomo cha mulungu mwatsutsidwa kuyamba ndi kuyamba, chifukwa tikupeza kuti iye amene anakana uthenga wa Nowa wolowa m'chingalawa nthawi yomweyo anatsutsidwa naloweruzidwa. Iye amene anadzichepetsa ndi kulowa mu chingalawa anapulumuka nthawi yomweyo. Ndiye chisomo cha Mulungu chikabwera kwa inu, inu ndi kuchikana, pamenepo ndiye kuti mwaweruzidwa. Musanamizane kumati ayi Mulungu akaweruza yekha, pano tizingoolekana bola tupemphera ayi mawu a Mulunguwo amakuweruzirani pompano mukamapita muzidziwira, mwana wasukulu akamalemba mayeso 1 plus 1 ngati analemba 6 amadziwa kuti nalakwa ndithu kaya wochonga achonga chaka chamawa kaya mchaka chamkuja walakwa ndithu walakwa loko ataonjezera zaka 50 muwolakwa ameneyo nde inuyo loko muziti ayi tikazionera komwe mwalakwa ndithu Muyenera kuti mulandire chisomo cha Mulungu, pamenepo ndi pamene pali poti mukhoza kuyikapo moyo wanu ndi kukhazikika. Ndiye tikupeza kuti Abrahamu atalandira chisomo chimene chija, anayesetsa mwakutheka kwake kuchoka pakati pa anthu a mtundu wake ndi kupita ku dziko lachilendo. Koma kumeneko analinso olephera chifukwa ananyamulako Loti, ananyamulako bambo ake, zimene Mulungu sanafune achite zimenezo. Ndiye kuyamba ndi kuyamba Abrahamu akanatsutsidwa pompaja. Mulungu akananena kuti, Wachimwa, suli oyenera pa chimutso changa. Koma Mulungu wolemera mu chisomo analola Abrahamu apitirire, anampatsa tchasi chachiwiri. Inuyo lero mukulandira tchasi chachiwiri. Ngati mudaphonya, mudakumana ndi alaliki abodza, adakuwuzani foundation yolakwika ya chipulumutso, adakuyambitsani kalasi malo mokubatizani, lero tikupatsani

Ndi zimene Mulungu amafuna pa moyo wanu. Afuna kuti Mulungu mumtumikireni mtima wonse wathunthu. Amadziwa kuti Abulahamu akakhala pakati pa abale ake azimusokoneza, azimva chisoni, mpakana zinthu zina azilephera kukwanitsa bwino nde anamuitanira pambali. Chikhristu ndi kuitanidwa pambali moyo wanu ndi Mulungu mwapadera pamene inuyo mukhoza kungomvera zokamba za Mulungu yekha ndikumatsatira zimenezo. ndiye tikupeza kuti ambuye yesu khristu amene kapena kuti mulungu ameneyo atamuyitana abrahamu anampatsa malamulo ndi kumpatsa chisomo chisomo chimenecho nchimene chinampanga abrahamu kuti iyeyo akhale mbewu yapadera osati ntchito yake panalibe mbiri imene tinamva kuti abrahamu anapanga chakuti koma chisomo cha mulungu chitasankha munthu palibe munthu ngakhale amene angaletse chisomo chimenecho kaya akudulani ku mpingo wanu chifukwa choti mwabatizika madzi ambiri sangaimitse chisomo pa moyo wanu cha mulungu mulungu akakusankhani wakusankhani chikungosowekera kuti inuyo mulandire chisomo chimenecho ndi kuchigwiritsa ntchito ambuye akudalitseni muyenera mulandire chisomo cha mulungu ndi kuchigwiritsa ntchito Abrahamu atasiya zonse, anakhala moyo wapadera kwambiri ku dziko lachilendo. Akhristu tili mu dziko lapansi limeneli. Kuli ziyankhulo, kuli mavalidwe achilendo osiyanasiyana, ziphunzitso zachilendo. Koma inuyo ngati ndinu amwendamnjira, amene limodzi la masiku ano mufuna mubwerere kwa Mulungu, mukuyenera kuti musamalitse kwambiri. Musatengeke ndi zodutsamo za mnjirazi. Mupeza mavalidwe achilendo, mupeza malankhulidwe achilendo. Mupeza kachitidwe kachilendo. Zonsezo mungoyenera mudutse chifukwa inu muli ndi kopita. Iyi ndi njira chabe imene mudutsamo. Musakodwe ndi zochitika za m'dzikoli. Musatengeko ti aloti. Musatengeko bambo anu ayi. Tizikhulupiriro tisiyeni. Sikuti muzichita kunyamula bambo anu. Koma munyamula zimene bambo anu adakuwuzani zosiyana ndi mawu a Mulungu ndiye kuti mwanyamula bambo anu. Munyamula loti. Lotiyo munyamula bwanji? Munyamula zina zimene agogo anu adakuwuzani. mwana akabadwa timapanga zakuti zakwati whatsoever zambirimbiri koma mulungu akuti muzisiye zonsezo mutsamire pa chimene mawu a mulungu akunena mukatero mulungu adzakudalitsani ndi anati kudalitsa ndidzakudalitsayo chifukwa yakuti wamvera ndi kusunga mawu anga osati zonse zimene anthu amaganiza sanati ndidzakudalitsa chifukwa yoti wapereka zambiri ku tchalichi ayi chifukwa yoti wasala kudya kwambiri ayi chifukwa yoti unayimba kwambiri ku praise team ayi izozo nzabwino ndithu ndiye kuyimbako anthu Uchire ochuna mawu pakhosipa. Mulunguyo akamamva sitidziwa kuti zimakhala bwanji kumwambako. Mulungu adakupatsani mawu anu abwino, amadalitsika ndi mawu amene mukamaimba choncho, koma chifukwa choti mu praise team. Ambuye khozeni pakhosi ngati maphulike. Zimamunyasa Mulungu, imbani bwinobwino, zimamudalitsa mukaimba mmene munabadwira. enanu timadziwa kuti ni uhule mmakhala kuti muyang'ana mwamaso mkwaya muja ndiye kuti akuchewukireni mwapadera mmayimba mwapaderadera Mumamverera bwanji kupita ku tchalitchi maondo onse ali pa mtunda, mukuti a praise team? Ndiye kuti inuyo simunadzipatule kwathunthu, simunatuluke. Mukanakhala kuti munatuluka, bwezi mutavala mwaulemu, mutadziwa kuti thupi lanu ndi kachisi wa Mulungu, likuyenera kuti lipatsidwe ulemu wokwanira. Koma mumavala movula choncho mupita ku tchalitchi, mukaimba praise team chifukwa choti abusa anakudalirani. Kumbukirani kuti chidaliro chanu, chimene abusa angakupatseni, ngati Mulungu sanakudalireni, chimenecho nchachabe. Ambuye akudalitseni kwambiri. Mukuyenera kuti mumve kuitana kwa Mulungu ndi kulandira chisomo pobatizidwa m'madzi ambiri mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, osati pambale. Osati pa mbale, tinene bwinobwino. Ngati mbaleyo ili yayikulu, yakuti inuyo mukhoza kuyikapo madzi nkumiramo, zili bwino. koma ngati kambale kake kakang'ono kachati machera mosima aha my brother you are just wasting your time mulungu akuti tibatize munthu m'madzi ambiri chifukwa ubatizo umaimira kufa kuyikidwa naye ambuye yesu m'manda kenako ndi kudzutsidwa naye limodzi pamenepo ndiye timati munthu wabadwa kwatsopano zosadabwitsa kutchalitchi wanu ngati mukadabatizana chipumi chokha kumaveka fungo lonunkha awaya masister anyengana na abusa wakuti wakuti achita zakuti vuto si inuyo maziko amene mudakhazikitsapo ndi olakwika tangolingalirani kwanu kwachitika maliro nkupita kumanda nukayika munthu mphumi yokha chithupi chonsechi pa mtunda kodi manda amenewo pakangotha 5 days kudutsa munthu Pakhala fungo lonunkha ponsepo. Ndiye manda auzimu mukangoika chipumi chokha chimachitika nchani? Pamaveka fungo lonunkha chifukwa anthu ndinu oyera chipumi chokha. Koma muyenera mufe thupi lonse muikidwe mmadzi ambiri. Pamenepo mpamene Mulungu amakupatsani mzimu watsopano. Kodi muganiza kuti Mzimu Woyera ungabwere pa chipumi chokha? thupi lonseli lochimwa nchifukwa chake muzikunthana mabanja mwanu nanga sidzanja silidafe nawo silidayikidwe m'manda auzimu likadali la moyo ku dziko lapansi nde muzamenya amuna anu muzamenya akazi anu koma mukangolapa nubatizidwa m'madzi ambiri m'dzina la yesu khristu zonsezo zidzatha chifukwa thupi lonselo lafa ku zinthu za dziko lapansi Manda auzimu mukangolowamo mwa shortcut mutulukamonso osapindula. Mukuyenera mubatizidwe nonse wathunthu m'madzi ambiri mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pamenepo pali lonjezano la Mzimu Woyera umene udzakutsogolerani ku chilungamo chonse cha Mulungu kufikira inuyo mutadzakumana naye nadalitsika ndi kudza kwake. Ambuye akudalitseni.